Cinnte, is ardán nua é Molscéal ó TG4. Tá muid ar an bhfód anois le bliain go leith. Tá sé mar chuid den straitéis cúig bliana atá ag TG4 go mbeadh TG4 le feiceáil gach áit, ar teilifís agus ar líne. So mar chuid dho sin bhunaíomar an suíomh nua seo, Molscéal.ie agus séard tá ann ná, físeáin ghearra i nGaeilge faoi shaol na Gaeilge. Tá siad don chuid is mó taifeadta ar fón póca agus is daoine ón bpobal a bhíonn ag seoladh isteach na físeáin chugainn agus atá páirteach ag cruthú na scéalta seo a bhaineanns le saol na Gaeilge. So faoi láthair tá iriseoirí ann i gCorca Dhuibhne, sa Rinn, i dTír Chonaill agus anseo i nGaillimh agus i mBleá Cliath agus bíonn siad ag cruthú scéalta a bhaineanns le rudaí atá ag tarlú sa bpobal b'fhéidir nach mbeadh ar an nuacht nó nach ndéanfar clár teilifíse as ach go mbeadh spéis ag daoine feiceáil céard tá ag tarlú agus go roinneann muid ansin freisin iad ar na meáin shóisialta. An bhfuil na daoine seo ag obair go lánaimseartha ar son TG Ceathair nó go deonach nó? Níl, no, so is obair, is obair em faoi shaghas íocaíocht is dócha de réir an scéil. Em so is dócha ag brath ar céard iad na scéalta go bhfuil bhfuil suim acu féin a léiriú go TG Ceathair is is ar bhonn scéalta a chuireann siad ar aghaidh a bhfaigheann siad íocaíocht ar sin. Ok, eh tá líon mór daoine tar éis go leor de na físeáin ar Molscéal a fheiceáil agus tá neart leantóirí ar Twitter agaibh. Dé déarfainn go raibh seoladh mór ann, an raibh, nuair a sheol sibh an suíomh gréasáin don chéad uair? Em so bhí em, is dócha thosaigh muid an Molscéal ar na meáin shóisialta i dtosach, so thosaigh muid ag craoladh an Molscéal ar Facebook agus Twitter agus ansin d'fhorbair muid an suíomh agus an app agus ag Oireachtas na Samhna anuraidh i gCill Airne bhí seoladh againn nuair a bhí an app réidh le le seoladh agus sheol muid an app agus an suíomh an lá sin thíos ag em ag Oireachtas na Samhna so is dócha bhí muid ar an bhfód beagnach bliain ar na meáin shóisialta sular sheol muid an suíomh agus an aip ach tá an aip ar an bhfód anois le sé mhí. OK.
Agus feicim ar, ag breathnú ar Molscéal go bhfuil a lán físeán ó TG4 like ag rá ar an lá seo roinnt blianta ó shin a chuimh.
Sea, tá, yeah. So is dócha an rud i gceist leis sin is ag úsáid an chartlann ar bhealach a bheadh suim ag an lucht féachana ann. So leis na físeáin seo, is físeáin iad ó Nuacht TG4 ó 1996 go dtí 2003. Bhí obair mhór déanta ar an gcartlann anuraidh chun é a dhigitiú ar fad mar bhí go leor den ábhar seo fós ar téipeannaí agus mar sin de. Agus go bunúsach an rud atá i gceist, ar Molscéal, tógann muid scéal, Ar an lá seo a tharla an scéal seo, ach is scéalta iad a bheadh suim ag pobal na Gaeilge iontu. Ní fheicfidh tú, mar shampla, scéalta faoi pholaitíocht an lae agus mar sin de, ach is scéalta a bhaineanns le saol na Gaeilge a bhí ar Nuacht TG4 thar na blianta agus tá an t-uafás daoine ag léiriú spéis iontu mar feiceann siad, b'fhéidir, daoine atá imithe ar shlí na fírinne nó féilte a bhí siad acu iad féin nuair a bhí siad óg nó, b'fhéidir, agallaimh a rinne siad nuair a bhí siad fós ar an mbunscoil agus mar sin de agus is breá le daoine iad. e Cé chomh mór is atá an chartlann atá agaibh ar shuíomh gréasáin Molscéal? e Bhuel, is dócha, tá muid ar an bhfód ó Meán Fómhair 2017 so tá, déarfainn, thart ar 1,000 físeán anois cruthaithe go dtí seo, go speisialta go Molscéal. So sin iad an an ábhar atá muid ag cruthú muid féin agus ansin is dócha ó thaobh an chartlann nuachta mar bhí mé a' rá is is ábhar, tá ábhar ar fáil ó 1996 go dtí 2003 so, Bíonn duine amháin anseo i TG4 ag roghnú na scéalta sin a bheadh feiliúnach go Molscéal. Agus tá daoine in ann scéaltaí a mholadh daoibh. Cén chaoi a n-oibríonn sé sin? So, is cosúil, mar a bhí mé a rá, na scéalaithe físe nó na mojos atá ina gcónaí sna réigiúin nó na áiteanna éagsúla, is féidir scéal a chur againn am ar bith tríd an aip. Tá. Tá nasc le haghaidh ríomhphost, mol scéal dhúinn agus má tá moladh ag duine faoi imeacht nó scéal a cheapann siad go mbeadh suim ag saol na Gaeilge ann, is fiú scéal a chur ar aghaidh againn. Go minic cuireann muid, b'fhéidir, d'iarr muid ar duine de na hiriseoirí físe nó na scéalaithe físe a dhul ag an ócáid leis an scéal a dhéanamh. Nó amantaí bíonn suim ag daoine rudaí ar nós Insta-takeover a dhéanamh, mura bhfuil siad féin in ann, b'fhéidir, an scéal a léiriú. i bhfoirm físeáin, tá siad sásta dul i mbun Instagram chun a thaispeáint céard atá ag tarlú ag an ócáid agus mar sin de. So bíonn suim againn i gcónaí cloisteáil ó daoine a bheadh suim acu aon rud a chur ar aghaidh againn agus tá muid ag fáil níos mó is níos mó iarratais anois an bealach seo le dhul ag imeachtaí atá ar bun ar fud na tíre. Agus dúirt tú, ar dúirt, go bhfuil daoine in ann like sean físeáin ó Nuacht TG4 a mholadh like b'fhéidir ó roinnt blianta ó shin like a chur suas. Bhuel sin, sin is dócha rud éagsúil is, is cuid den, tá, tá obair i gceist ó thaobh an chartlann is, is cineál bheadh gá le dhul a tochailt sa gcartlann anseo i TG4 so tá duine i TG4 á dhéanamh sin ach ó thaobh na scéalta nua a bhaineanns le, saol na Gaeilge tá míle fáilte roimh daoine scéalta a chur ar aghaidh againn cinnte.
Ok. An bhfuil aon phleananna nua agaibh don todhchaí maidir le Molscéal nó sibh sásta leis an obair atá ar bun agaibh faoi láthair? Bhuel, faoi láthair b'fhéidir go bhfaca sibh tá tá fógra curtha amach againn le cúpla seachtain go bhfuil muid ag lorg sraitheannaí go Molscéal agus tá muid ag súil go mbeadh ehm tá spriocdáta ansin le haghaidh sin i lár mí Bealtaine. Tá an t-eolas ar fad ar fáil ar shuíomh TG4 faoi ábhar gearr-fhoirm. Tá muid a lorg smaointe, b'fhéidir do shraith go sé mhír, b'fhéidir sraith grinn, sraith eile atá a lorg againn nó sraith a chruthódh díospóireacht, b'fhéidir scéalta atá a cur as, is dócha, go pobal na Gaeilge, rudaí gur gá aird a tharraingt orthu agus nach bhfuil aird a tharraingt orthu in áiteanna eile, go bhfuil muid ag iarraidh sraith a dhéanamh faoi sin agus freisin sraith comhaimseartha, so rudaí éagsúil go minic. Faoi láthair is cineál scéalta a bhaineanns le imeachtaí agus rudaí reatha agus mar sin de ach táimid ag lorg sraith a thugann léargas comhaimseartha freisin ar saol na Gaeilge. So tá deis ag aon duine cur isteach ar sin, tá an t-eolas ar fad ar fáil ar TG4.ie, ábhar gearr-fhoirm má tá suim ag aon duine súil a chaitheamh air sin agus tá an spriocdháta dhó sin ag. ar an seachtú lá déag, sílim, go mí Bealtaine. Ní, is dóigh liom gur b'in é, agus is dócha an príomhrud ná go bhfuil an aip ar fáil, an App Store ar fáil saor in aisce ar an App Store agus ar Google Play Store le híoslódáil agus go bhfuil sé an-fheiliúnach agus an-éasca le n-úsáid ar do fón, ach freisin b'fhéidir go múinteoirí agus mar sin de go bhfuil sé ar fáil. sa seomra ranga ar an suíomh molscéal.ie agus tá's againn anois go bhfuil go leor múinteoirí a úsáid sa seomra ranga, mar gheall gur ábhar gearr iad agus go bhfuil siad éasca le tuiscint agus mar sin de nuair atá siad ag iarraidh b'fhéidir iad a úsáid mar chuid de cheacht ranga. So sin é, is dócha.